fesibugu sanfɛla tun bɛ cogo min na n'o ye banifanenikɛlaw ka laadakɔrɔ ye aw b'a kalama ni o waati ninnu sera togola t'a fɛ ka bɔ ka i ka kuma bila fesibugu sanfɛ o kɔnɔna de la an b'an jɔ fɔlɔ ni u kun ka sumayara an bɛ bɔ k'an ka hakilina fɔ komi a b'a kalama cogo min na toujours n'i ye togola ye kuma na video la n'i y'a kunkolo ye fesibugu sanfɛ a ye hakilina dɔ de ye maliko nin na komi toujours mankan fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ bɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye ko mali ka yɛlɛmako ani mali yɛrɛ ka danbe ka segin a yɛrɛ ma o de mankan de bɛ sera donc toujours o hokumu kɔnɔna la ni togola ye hakilina dɔ de ye ubiyɛn n'a ye taabolo dɔ de ye a hakilina ye mun ye a bɛ bɔ ka o fɔ balimaw n bɛ bɔ bi hakilina min na bi ko n bɛ kuma o kan komi bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen de don kabi ɲinɛ san ma jɔ fɔlɔ bɛɛ pɛrɛlen de don ko 2018 2018 hakili la caman ko ko an ka peresidan ibrahim bubakari keyita k'a ma baara kɛ donc bɛɛ pɛrɛlen don k'a fɔ ko ni 2018 sera ko an bɛna a lajɛ ko ka yɛlɛma don kow la ko k'ale sanse ka maa wɛrɛ sigi mɛ balimaw n b'a fɛ ka bɔ ni hakilina jumɛn ye bi ni n ka video bi boli o kan n ye hakilina min y'o la k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i pɛrɛlen de don ko 2018 ibeka kama a n'a ka gouvernement ko ne ko k'aw k'aw jigi bɔ 2018 kan an bɛ 2023 de bɛlɛn 2018 ko tɛ kun jumɛn na 2018 ko tɛ n bɛna a kun fɔ aw ye yanni n k'a kun fɔ aw ye n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw ni lamɛnnikɛlaw fɛ u ka sabali mɔgɔ naani bɛ yen n bɛna olu fo yanni n k'u fo u bɛ fo kun min kama n bɛ o fɔ o ti n ka kuma tiɲɛ n bolo o ti n ka baara tiɲɛ n bolo a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ an balima videokɛla dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko duga duga ka kuma kelen bɛ yen n bɛna a fo o kama k'a fɔ a ye a ko ko maa n'i ye maa kanu ka se degere dɔ la k'i tɛ se k'a ka tiɲɛ fɔ duga o ye tiɲɛ ye mɛ n bɛ kumakan kelen fara a kan ko n'i ye maa kanu k'a sɔrɔ a ma kɛ baara ni kɛwale ye i bi k'a ka jɔn de ye jɔn i tɛ se ka foyi f'i matigi ɲɛna n'i y'a fɔ i da bi fara duga i ni ce a filanan ye jɔni ye an balimakɛ dɔ bɛ yen kamisoko komi aw b'a kalama tile fila nin tɛmɛnen la mankan min tun bɛ alizeri kɔnɔ k'a fɔ ko alizeriyɛnw ye maliyɛndenw cɛ ko ka taa u fili sahara kɔnɔna la kamisoko dɔ bɛ yen a bɔra a kumana karamɔgɔ kamisoko ko mali manden denw k'ale b'u wele a ye hakilina min fɔ hakili la mɔgɔ caman y'a lamɛn kamisoko n b'i fo o la i ni ce i ni baraji mɛ n b'a f'i ye kamisoko ko o y'a dama video ye togola bolo mɛ n b'a f'i ye ko maliyɛnden ni anw bɛ faso kɔnɔ ba b'an fɛ fa b'an fɛ kɔrɔ b'an fɛ dɔgɔ b'an fɛ balimaw b'an na mɛ ni maliyɛnden bɔra ka ban tunga fɛ fa t'a fɛ ba t'a fɛ balima t'a fɛ somɔgɔ t'a la donc i bɛ ka mun fɔ mali ɲɛmɔgɔw n'an balimaw ye k'u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ alizeriyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ la kan'i jigi da o kan kamisoko soma t'i la ne de ko tɛ n b'i fo o kama i ni ce ni baraji n bɛ tɛmɛ an balima dɔ bɛ yen malika numéro deux malika ye fila ye numéro deux malika n b'i fo k'i barikada i ka kuma dɔ bɛ yen n b'i fo o kama i delila k'a fɔ i ka video la ka tɛmɛ ko maliyɛnden tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko maliyɛnden mago bɛ kalan de la malika i ni ce ni baraji ala k'i sara mais malika n b'a fɛ ka mun fana fara e ta o kan maliyɛnden mago bɛ kalan la tiɲɛ don mais kalan jumɛn tubabu kalan tɛ nazara eh, arabu kalan tɛ maliyɛnden mago tɛ nin kalan fila si la maliyɛnden mago bɛ kalan jumɛn na kodɔn ani yɛrɛdɔn ani hakili o kalan bilahi maliyɛnden mago b'o de la malika n b'i fo i ni ce o y'i ka foli ye a mɔgɔ naaninan ye jɔni ye n balimaw aw b'a kalama an balimamuso dɔ bɛ yen ko tiseri tiseri a bɛ faransi mɔgɔw b'a lamɛn videokɛla dɔ fana a ka kuma dɔ bɛ yen a ka vokali dɔ n y'a sɔrɔ an ka gurupu dɔ sanfɛ eh, a ye kuma dɔ fɔ mɔmɔ jara ma mais ne tɛna i tanu tiseri k'a fɔ ko n b'i fo k'i ye mɔmɔ tan n t'i fo o kama o t'i fo kun ye i fo kun de i ka kuma kelen min bɛ yen i ko ko anw ɲinɛna an ka kɛlɛ kun kɔ problème bɔra yɔrɔ min na ko an ɲinɛna o kɔ maliyɛndenw ɲinɛna o de kɔ ne b'i fo o kama o ye tiɲɛ ye walahi tiseri i ye musow dɔ ye i ni ce o y'i fo kun dɔrɔn de ye merci n bɛ tɛmɛ n balimaw tiseri ka o kuma n bɛna kumakan kelen de ta o la dɔrɔn tiseri ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye togola delila k'o fɔ fana ko mɔgɔ n'i ka kogo karila jiwoyo fɛ yanni k'i bila kogo jɔ la jiwoyo nana sira min fɛ i b'o de datugu fɔlɔ n'i m'o datugu ka kɔn kogo jɔli ɲɛ i b'i si kɛ kogojɔ la en tant que san bi na i b'i si kɛ kogojɔ la kogojɔ ti ban jiwoyo donna yɔrɔ min fɛ i b'o de fɔlɔ de geren n balimaw ne ko an k'an kun an jigi bɔ 2018 ka da kun jumɛn kan kɔrɔ dɔ de b'a la tiseri ka nin kuma nin de ne ka kuma caman b'a kɔnɔna la kun jumɛn na ko an k'an jigi bɔ 2018 kan ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ kule la ani mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la facebook sanfɛ kuma bɛɛ u fila bɛ wuli ka kari ɲɔgɔn na dɔw de ko maa ti bɔ maa la i ye juguman kɛ o i ye faso tɔɲɔ o i ye faso yurukuyuruku o i ye hakɛ minnu minɛ fasodenw na k'i ka bɔ n'a ye i ti bonya o ma n'i y'a kɛ a bɛ f'i ye o mɔgɔw de bɛ faso sanfɛ ee facebook sanfɛ ani faso kɔnɔna la yen nɔ n'olu bɛ bɔ ka o kɛlɛ kɛ maa filanan ye jɔnni ye minnu ko ko cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya ko musokɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya o maa fila de bɛ kɛlɛ la toujours mali kɔnɔ réseaux sociaux sanfɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ minnu ko ko cɛkɔrɔbaw kana dɔgɔya faamaw kana dɔgɔya karamɔgɔw kana dɔgɔya an ka maabaw kana dɔgɔya bi ne ni aw de don mais video tɛ basé aw kan bi o y'a dama video ye kun jumɛn na ne ko maliyɛndenw k'u jigi bɔ 2018 kan maliyɛndenw aw de bɛ kule la bilahi kulekun foyi tɛ malidenw na ko ne togola ko ten ne yɛrɛ bɛ kule la dɛ mais kulekun foyi de t'an na parce que mun na a ko ko IBK de man ɲi IBK de tɔgɔ bɛ k'a fɔ komi o de ye ɲɛmɔgɔ ye sinon IBK kelen tɛ ka baara kɛ o a n'a ka gouvernement mɔgɔw de don mais train kunkolo de tɔgɔ de bɛ k'a fɔ n'o ye IBK ye komi ale de ye ɲɛmaa ye o de tɔgɔ bɛ fɔ sinon IBK kelen tɛ baara la o a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ de ko don anw minnu ye fantandenw ye n balimaw su ni tile fantandenw de pinɛkolon de bɛ ka gulon olu kan la k'u jeni gudɔrɔn sanfɛ taa kaso kɔnɔ karamɔgɔden tɛ yen faamaden tɛ yen minisiriden tɛ yen c'est-à-dire ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fan si den tɛ kaso kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw fantandenw de don n balimaw aw de ko ko fantanw n'olu ye ko kɛ u ka minɛ ka datugu n'u ye sonyani kɛ u bɛ minɛ k'u jeni mais faamaw mana kɛ k'olu tɔgɔ kana fɔ karamɔgɔw mana kɛ k'olu tɔgɔ kana fɔ o tuma na fɛ a b'a fɛ an ka kuma jɔni de ma kɔnɔ k'u wa u t'a ɲɛ u t'a tiɲɛ kɛlɛ kun ye min ye ni tɛ seriya fɔ dɛ bilahi kɛlɛ kun ye karamɔgɔw a diyara aw ye a ma diya aw ye togola bɛna kuma bi aw ni faamaw de kan ni aw yɛrɛ ka kumakan de ye n b'a fɔ aw ye ka d'a kan mali faama bɛɛ maa maa bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔna la ani karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo n'olu sannen de don parce que IBK a n'a ka gouvernement o y'an ka karamɔgɔw de san quoi warijɛ la parce que n'i ye maa san a bɛ k'i ka jɔn de aw de ko ko an kana kuma k'a sɔrɔ aw yɛrɛ da de fɔlɔ y'a fɔ n b'a fɔ ka d'a kan fɔlɔ togola sira ɲinina de don ni n ka sira bɛnn'i ka foro ma ala kama i jɔ n ka tɛmɛ ni bin dɔ ye mais n'i ma diɲɛ n'o ye n'i y'i bolo da i kuncɛ la ni n m'i kun tigɛ i bolo nɔfɛ i k'a fɔ n ma ko tu an t'a fɛ ka kuma de de bonya de kama mais c'est trop c'est trop quoi c'est-à-dire aw de ko ko kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko maa fila de bɛ diɲɛ bɛɛ a kafiri n'a mantonw c'est-à-dire a kafiri n'a silama a bɛɛ ye kira manton de kisi nɛɛma b'a ye ne hakili la karamɔgɔw yɛrɛ kuma o kuma u b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko kira ko maa fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu ɲana ko diɲɛ bɛɛ bɛ ɲa n'olu tiɲɛna ko diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ o maa fila ye jɔni ni jɔni ye a maa fɔlɔ fɔlɔ o ye karamɔgɔw ani faamaw faamaw ta ye mun ye ni faamaw filila karamɔgɔw de bɛ tiɲɛ f'u ye k'u ka ala ta minɛ ka kɛ u ka faso ta kɛ c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na fasodenw sago ye mun ye dɛ k'u k'o de kɛ n'u filila karamɔgɔw de kan ka tiɲɛ de f'u ye mais bi mali bɛ halaki min kɔnɔ bi aw de ko ko denmisɛnninw de don ne bɛ ɲininkali kelen de kɛ maliden bɛɛ la tiɲɛ don mali jeunesse tiɲɛnen de don mali jeunesse ala ko tiɲɛ aw ka video bɛ spécialement togola bolo bilahi minnu sigilen don k'u bolo da u sen kan ani minnu dalen don sunɔgɔ la minnu kirilen de don walahi n bɛna ji suma bɔ u kan ni min sera ka wuli n'i ma wuli bilahi n bɛ nɛgɛkala da i tɛgɛ kan o video bɛ yen n bɛ nale mais ne bɛ ɲininkali kɛ o minnu ko ko tiɲɛ la ko zenesi tiɲɛnen don ko fɛn kana fɔ cɛkɔrɔba ma ne bɛ ɲininkali kɛ o tuma zenesi minnu tiɲɛnen don ba t'u fɛ ou bien fa t'u fɛ de o ɲininkali bɛ bɛɛ k'i jaabi tiɲɛni don mali tiɲɛni tiɲɛ don an b'a fɔ zenesi don an jɛnnen don n'a ye zenesi de tiɲɛnen de don wa zenesi tɛ maa bonya yɛrɛ bolo mɛ n bɛ ɲininkali kɛ o ne ko zenesi ninnu fa t'u fɛ ou bien ba t'u fɛ de ne ko u faw n'u baw jɔniw de don hakili la o cɛkɔrɔba ninnu ni musokɔrɔba kelen ninnu de don aw ko fɛn kana fɔ olu de ma dɔrɔn donc an k'a kɛ dɔrɔn faamaw mana mun kɛ foyi kana k'olu la eh, sadi karamɔgɔw mana mun kɛ foyi kana fɔ olu de ma donc ni fantanden mun y'a kɛ an ka pinɛkolo don o kan na k'o jeni k'o je o mugu bɔ sira sanfɛ ni fantanden mun y'a kɛ an k'o minɛ k'o datugu kaso la o ye nkalon de ye ne bɛ kuma na bi yanni n ka tan ka pɛridi n b'a fɔ n ko ibk ka demili disiwiti a y'a labɛn ka ban ka da kun jumɛn de kan k'an k'an jigi bɔ a kan mali karamɔgɔw de sannen de don ibk bolo a diyara min ye togola de y'a fɔ u sannen de don ka da kun jumɛn de kan anw aw de ko ko 95 pourcent k'o ye musilima ye mali kɔnɔ donc o mana o o o mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani duuru naw a bɛɛ jigi ye karamɔgɔ dɔ de ye n'i tɛ karamɔgɔ karisa fɛ i bɛ karamɔgɔ karisa fɛ o karamɔgɔ karisa ninnu anw jigi dalen b'olu minnu kan ibk dogolen de b'olu kɔfɛ k'a dogolen t'olu kɔfɛ e ni ne an k'an jigi bɔ parce que e b'i ka karamɔgɔ bonya ne b'i ka karamɔgɔ bonya bon e ka ɲɛmaa n'o y'i ka peresidan o de jigi dalen bɛ karamɔgɔ ninnu de kan wa a b'u kɔfɛ k'a t'olu kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli fo ka diɲɛ wuli ibk bɛ gaɲɛ ko ne de ko ten an k'an jigi bɔ a kan parce que e ni ne de ko k'an kana fɛn fɔ karamɔgɔ ma e ni ne ko an kana fɛn fɔ faama ma faama ni karamɔgɔ sadi faama taara i dogo karamɔgɔw de kɔfɛ ani silamɛw kɔfɛ mun y'a na fanga na bi ibk mun ye ibk na fanga na bi n k'a dogora silamɛw de kɔfɛ bi donc san naani ibk ma diɲɛ foyi kɛ mali kɔnɔ san naani bɛɛ b'a kalama mɛ kanpaɲi kɔnɔna na kanpaɲi sera ka ban a tɔ ye san kelen ye ibk wulila politiki baara de la militɛri minnu bɛ bi awiyɔn minnu bɛ ka san bi an b'a fɔ mobili minnu bɛ ka san ibk i ni ce i ni baraji n'i ye mun kɛ i kan ka fo o la i ye awiyɔn minnu awiyɔn minnu kɔmandila an b'a fɔ i ye mobili minnu san i bɛ fo ka i fo kosɛbɛ k'i ye mobili san k'i ni ce i ni baraji mɛ ne b'i ɲininka san naani nin kɔnɔ ne ko wari kun tɛ y'aw bɛ mun de la i m'u san de kun jumɛn na i ma fɛn kɛ mali arime ye ne bɛ ɲininkali k'o la san naani kun jumɛn na i ma fɛn kɛ wari ntanya de kunna aw bɛ mun de kunna bɔ i k'o fɔ an ye an k'o mɛn fana arimɛw aw minnu bɛ yen a bɛ minɛ minɛ ka nisɔndiya n'a ye bi mɛ ne bɛ ɲininkali kɛ san naani kɔnɔ mun de y'a bali minɛn ma san o ɲininkali bɛ yen fɔlɔ a filanan ye mun ye bɛɛ b'a kalama mali kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔw bɔra k'u ka gɛrɛfu kɛ kabi ala ye diɲɛ da mali ye gɛrɛfu min kɛ dɔgɔtɔrɔw ta a ye tile hakɛ min kɛ kabi ala ye diɲɛ da a ma deli ka kɛ fɔlɔ mɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jɔnni y'a ye don o don su ni tile fantanden dɔ jime kante bɛ bɔ ka fantanden dɔ ye dasi kɛmɛ fila kama a t'a sɔrɔ f'a bɛ fi sabililahi ɲini diɲɛ fɛ mɛ kɔsa in na anw ka peresidan ye mun kɛ maa kɛmɛ saba k'a y'o bila ka taa hiji miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ e ni ala na kira cɛ faso ko don aw bɛ tɔgɔ ɲini da aw bɛ yɛrɛ yira de don an ka ɲininkali kɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ taa hiji ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ taa hiji dɔ de b'i kɔnɔ mais e ni ala na kira cɛ cɛ b'a ka campagne ɲini na o malidenw ɲɛ t'o la malidenw yɛrɛ hakili yɛrɛ t'o la fewu mais an bɛ jeme ni bala ta tuguni ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ a ye ko i ni ce i ni baraji i ye mun kɛ k'i ni ce ni baraji e b'i tila k'a fɔ k'e b'i jigi da 2018 kan IBK hali 2023 bilahi n'a y'i présenté ne togola ko k'a b'i gagné ne delila k'a fɔ n ka video la ka tɛmɛ o minnu kun pɛrɛlen don ne kama k'u bɛ kɛlɛ kɛ ne ka nin kuma nin na a caman tilala ka segin ne ka tiɲɛ segin ma ko ne ko 2018 togola IBK bi tɛmɛ 2023 n'a y'a présenté a bɛ tɛmɛ kɔrɔ dɔ de b'a la n y'a kɔrɔ fɔ maliyɛn den n t'a dɔn n b'a fɔ cogo i b'a fɔ k'an bɛna kɛ jɔn de ye quoi ni anw sanna de quoi ni anw ye kule la dɛ bɔnbɔn don an da i k'an nɛgɛnɛgɛ n'a ye yann'o timiya ka ban an da mun ka d'i ye i b'o de kɛ a filanan ye jumɛn ye n'i y'an ye kule la kolo fili an kɔrɔ yann'an ka tila o kolo dun na mun ka di i b'o de kɛ maliyɛnden tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka kunu lajɛ IBK nani ni sisan cɛ maa maa bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ min i bɛ sigi ka miiri mari kɔnɔ IBK a ka san hakɛ min a bɛ gouvernement kɔnɔ san mugan ni kɔ dɔ k'i bolo kɔrɔta fɛn kelen na ala yɛrɛ n'a kira kama IBK goya ɲɛ tɛ quoi c'est-à-dire ne kabi ala ye n da ne ma balo mali fanga la fɔlɔ ne bi balo ni n yɛrɛ halala ye baara kɛlen na quoi mali gouvernement tɛ quoi mais dɔ ka ne jaabi dɔrɔn de IBK ka san mugan nin kɔnɔ depuis musa tile hakili la a bɛ yen fo ka na bi la a ye mun de kelen kɛ mali kɔnɔ ni malidenw y'a ta o de kama dɔ k'o fɔ ne ɲɛna tan maliden tɛ maa ka bi lajɛ a ka kunu an t'o lajɛ quoi maliden bɛ mɔgɔ lajɛ dɔrɔn de a ye mun fɔ a da la ani c'est-à-dire c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a bɛ duuru duuru min tantan min d'anw ma anw b'o de lajɛ quoi n balimaw video kana janya kama n y'a fɔ ka video kana janya de kama n b'a fɔ ne ko kun jumɛn la k'an k'an jigi bɔ 2018 kan parce que anw de ko fɛn kana fɔ faamaw ma fɛn kana fɔ karamɔgɔw ma bon karamɔgɔw faamaw dogolen bɛ olu kɔfɛ donc 2018 IBK wulila a ka campagne na a ye politiki mun kɛra san naani e eh, bɛɛ b'a kalama maa maa jɛdi a ma jɛ ye san naani IBK ma foyi kɛ mali kɔnɔ san naani foyi ma kɛ mais san laban na a wulila politiki baara de la mais o bɛɛ la ta an bɛ ka tɛgɛrɛ ni jeme ni bala ta k'o fɔ a kun k'a tanu tuguni donc o kɔrɔ ye jumɛn ye anw ka kasi an yafara c'est-à-dire 2018 i sigi k'i ka san duuru dafa ne hakili la an ka ŋaniya y'o yira hali n'a m'a fɔ an da la donc o k'an k'an jigi bɔ 2018 kan togola y'o hakilina de sɔrɔ k'o fɔ mais ne bɛna kuma jeunesse kan spécialement ani kamisoko ka kuma nin de farafinya halaki n'a ta tiɲɛ n'a jasiri fɛn min y'a to bilahi n bɛ tila k'a bɔ k'a fɔ n bɛ mun dɔn a la hali n'o ta ye n bɛ mun dɔn a la n bɛ tila k'o bɔ k'o fɔ maliyɛndenw ye tuguni n balimaw video janyana n bɛ dan 14 miniti ma ko nin tun ye aw ka foli ye n ka hakilina de ye nin ye ka bɔ k'a fɔ 2018 ka ko la k'an k'an jigi bɔ 2018 kan kun jumɛn na parce que anw sannen de don an jigi bɛ minnu kan olu sannen de don wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh